igbo bụ igbo anyị eburukwa bata o nwere ihe m chọpụtara ọ dị nso a unu ma na maka na ndị igbo anyị nwa bụ agbụrụ anyị nọ kịta enwekazi ihe ha ji asụsụ anyị kpọrọ ọ na-eme ụfọdụ n'ime anyị na-eme na ha na-asụ igbo mgbe ụfọdụ i ruo ha na-ewepụta okwu igbo ka o si wee dị ka m burukene baa na inu okwu igbo inu n'anya o nwe mgbe m kwuru sị na sọsọ inu inu igbo bụ ngalaba asụsụ igbo agwọtọbeghị etu esi gwọtọ gịnị ka ngiri igbo a na-asụ ị ma na ngiri igbo analịgo anyị asụsụ ọ sọsọ inu igbo okwu a na-aba iwe anyị aba atụọ bido n'isi ruo ọdụ anyị eti ya oyibo ị ma sị nwata rie awọ mechi make him to jụọ anụ ịma nkọ ihe dị etu a nwata rie awọ bido n'isi ruo ọdụ inu igbo na-ezu ezu dokwa na agbụrụ agbụrụ ya ọfụrụ a nọ na na ha achọghị ka ha na-bido na-afanye ihe dị aṅa na ya bụ okwu na-adulterate ọ bụ na m sụọ ya n'oyibo na-agbagha asụsụ anyị ka o si wee dị ọzọ dịzikene bụ na ụfọdụ kịtaazị na-abụ ha amahụ etu esi wee kwuo okwu na mbido ha abịazie kwuzie inu Igbo ahụ ha chọrọ ikwu ha etigasịa ihe adịbụghị n'inu ahụ wee na-agwụ na ihe ahụ na ọ dịkwa nko ka ọ dị na ọ dịbeghị uge maka ụfọdụ ụmụazị anyị kịta amaadị ncha nne na nna ha kụzi ncha chọzịa ka ha mara sizie from nke onye a ha nụrụ na-agbanwe okwu ahụ ha marịzie inu a mana mara ya n'ụzọ na-abụghị etu ọ dị ka m nye unu ọmụmaatụ mmadụ anọgo n'ihu m sị na oke niile dina edina amaazị nke afọ na-asa oke niile dina edina amaazị nke afọ na-asa biko na ọkwa nechọra nke gwa ya ka igbo na-ekwu ọ bụrụ na ihe igbo kwuru na igbo sị na ngwere niile dina edina amaazị nke afọ na-arụ hmm. ndị mmadụ efenyekwa n'ihu moto igbo nwa anyị na-achọ ka anyị mee ka ndị mmadụ mụta so ndị mmadụ pụta ha ewere ihe abụghị ihe igbo kwuru bupụta kwuo ya imirikiti ndị amazi ka igbo si wee kwuo okwu a eche na ewere etu a hapụzi ebe ndị ọzọ ha ewere ekwuba okwu onye nwe asịkwa na enwe asị na na akara anụ nwe anụ ọ kpọrọ afọ ọ sị na ọ sị ihe o ji eso onye afọ ukwu bụ ọ nyụhọ anyụ ọ gbọọ agbọ ọ sị na ọ sị na efi na efi sị na ihe eji eso onye afọ ukwu sị ọ nyụhọ anyụ ọ gbọọ agbọ ị na-enwekwa ihe gbasatara efi na iso onye afọ ukwu igbo sị na ọọ nkịta ọ mataka maka na ihe ọbụla igbo na-ekwu nwere ihe eji agbakwasa okwu wee kwuo ya ọ bụghị ihe ị like na ị kwuo ọ bụrụ ya kakwa an- ọkwa ntụgbọgbati ọzọ mụnwa bụ maazị obi nwoye omenigbo chọpụtagoro ọ dị nso a biko nụnụ ihe ekwu okwu ị kwuo ya ihe igbo kwuru ejina nke gị n'ụdị na eh, eh, ha ncha bụcha na- n'ịma ha ekwu okwu igbo ekwuna nke gị ekwuna nke gị kwuo ya etu ahụ igbo si wee kwue